ihe dị iche na agbo na igbo just watch go the pronunciation igbo agbo lunch and cup of tea, he went to prison. Holy Ghost, take control. Right or left? We move. Ekwensu ihere mee gị o, ihere mee ma gị ma ndị otu gị o, ihere ga-eme Ekwensu ihere mee gị o, ihere ga-eme Nwoke nwa ma kịta gị ma na-akpọ ndị chọma gbagote elu ihere ga-eme ekwensu na ihe nọ n'igbo my kịta brother you are blessed Onkelos, Onkelos, Onkelos. Udo dịrị gị. Nyekwa. onye nwe anyị nọnyere gị Nyekwa ọrụ a. achọrọ m ka anyị tụgharịa uche ọ mụwa bụ pastọ wetu Zuru wetu wetu wetu ka esi wepụta ya akwụkwọ nsọ ka anyị tụgharịa uche wetu wetu dosegodi akwụkwọ nsọ ka m sịrị ka anyị tụgharịa uche na akwụkwọ nsọ nke gịnị achọrọ m ịnapụta gị ihe ị na-eri agaghị enyere ndụ gị aka igbo agaghị enyere ndụ gị aka igbo agaghị enyere ndụ m aka at all hmm. mm-hmm. igbo agaghị enyere ndụ m aka I'm telling you the truth ị bụ pastọ yes of course igbo agaghị enyere ndụ m aka yes otu ị nọ kịta a ị nụtụgo na igbo gburu mmadụ ị nụtụgo na mmadụ sere igbo nwụọ or igbo gburu mmadụ ya aka na vileji n'ime igbo gburu mmadụ Igbo ada egbu mmadụ my brother eh? Ọ pastọ ka ị kpọrọ onwe gị. Ihe na-egbu mmadụ bụ shuga, diabetes. Eh? Diabetes, too much, too much, too much of sugar. Ọ ya bụ ihe na-egbu mmadụ. So anụrọ m na Igbo gburu mmadụ. Etu onye nọ kịta Igbo gburu mmadụ. Gọvanọ ị dị ese Igbo na kee ebe ị na-azụ ọ mgbụka ka ị na-azụ ka ọ Adị m ese Igbo. ọ mgbụka ka ị na-azụ ka ọ gịnị Mm, ere- Ana m ere motor parts. na mgbụka na atụghị na-aṅụ ọgwụ ndị Yoruba.

mba I reject it ị sị na ọ bụ isebe igbo ka ka ịṅụba mineral mma mineral na-enye vitamin kama ị ga-aṅụwa mineral ụmụ ya shuga ndị gbagotego na age ị na-ese anwụrụ ọ ga na-enyekwa aka na-ebutukwa nke ị ṅụwa aṅụ understand So, ya- okay anwụrụ a na-ebutu igbo na-ebutu ebutu shuga a na-ebutu no shuga n'ahụ Oh. ihe mere m ji aṅụrụ ya Oh. ihe chọrọ Oh. ime kịta ka m ka m soro ṅụọ ka o butuo nụ ihe nke m ribere eribe nụ kamgbe Ah, so, Mhm. ị chọrọ isewa anwụrụ a ọkwa ị sị na ọ na-enye ọ na-ebutu shuga ibutu ah. shuga chọọ ise wetere ka anyị ma na-eji enu nke a na ka o nwere ọzọ i ji nye si na akpa gị nye m ka m eji izukọ ọzọ mana ọ bụ na ịchọ ọ bụ na ịdị tesa ka anyị see nke a mana akwụkwọ na ndị mmadụ na-ese igbo o nwere ka ọ dị onye na-ekiri ekiri ikpe ozi hmm? ikpe ogori ntụgharị dị mana nwa na-ese ese fọrọ mọ oh! o wee na-agbaghara pii ka m kpanyere gị ọkụ tinye ya n'ọnụ were eso pastọ gịnị ka ebudo